Saludu a totu, amigos de vicinu e de lontanu. Semus a su 'e bator abojos pro faeddare de poetas mannos, poetas de chi an lassadu istigas e ammentos in Sardigna e fora puru. Istasero Faeddamus de Barore Tucconi, naschit a Buddusò in su milli otighentos chimantachimbe, est mortu in su sessantanoe, a chenteun'annu, biviat in sa Pedra Bianca, una fratzione de Padru, vicinu a Olbia, in desegus de s'aeroportu. A doigh'annos, a cua de sa famìlia, andeit a cantare ad Alà dei Sardi, ad Alà, e bincheit su primu prèmiu. Poeta profundu, tessiat su tema cun impignu e bene argumentadu, cun cuntzetos de prègiu intelligentes e bene istèrridos. Piras lu apretzaiat e l'istimaiat fintzas pro sa cultura chi aiat in magasinu, grande cultura, autodidatta ma grande cultura. Canteat in tema a notte intrea, aiat sempre ite narrer in d'unu tema, bi sun bistados temas cantados chin Piras chi an duradu battor oras, fizos caros bi nd'aian ite narrer. Aiat cumpridu sa quinta elementare, ma leziat e istudiaiat meda. Aiat una cultura de unu tzertu importu. Unu tzertu Giuseppe Mulinu, laureadu in Lettere a Casteddu, in sa tesi de laurea descrieit su poeta buddusoinu Barore Tucconi, quindi immaginadebos un atiminu, e como bos cherzo, prima saludo carchi amigu chi m'at iscritu e mandadu carchi cosa, Severinu Piredda mi at mandadu cust'ottava e bos la cherzo lezere. Gratzie Severinu. Gratzie Severinu Piredda. Deo mi naro Maria Farina mancu bastarda mi podes giamare, una bua ti nascat in s'ischina mannu cantu sa rocca 'e tutelare, mai in sa vida bi potas sanare e non b'epat peruna meighina, Fiza 'e Antoni Farina fia e so sugeta a nde leare ma nde do. Quindi bos l'apo nadu chi cando mi mandat s'ottava bos la lezo naro su nome de chie mi l'at mandada e andamus adenanti. Un'ateru m'at mandadu propriu de tziu Tuccone una duas ottavas una de Sassu e una de Tuccone, Tuccone l'at rispostu, ca Sassu li neit a Tuccone, sa 'idda de Tuccone est una 'idda chi non nde giuat grascias peruna, est logu chena pregiu e ne fortuna pienas de bandelas de aspridda, no b'atzendet de fogu un'ischentidda e ne bi lughent sos rajos de sa luna, Valore sos terrinos no an cue e che Tuccone e che cussos logos Tuccone ses tue. Ma Tuccone no fit limbipresu puru chi faghiat ottavas robustas e de sutzu. E Tuccone rispondeit, tando naras chi sa 'idda 'e Tuccone possedit terras malas de isperdiscia. Creschet trifozu cun sas ervas miscias sas chi faghen e renden su masone, arantzu no, pòmpia e ne limone ma b'at bortigu, binza e ortaliscia, faghet patata segundu su zassu cantu sa conca de Barore Sassu, custa mi l'at mandada Marrusu Ganga Unu mese faghet mi l'at mandada, quindi amus accuntentadu a Marrusu Ganga puru. Ringratzio sempre cussu chi mandat sas ottavas, cando bos la mi las mandades las lezo e e ammentamus su nomene chi mi l'at mandada puru. Inoghe bos cherzo intramus subitu in s'affare de de Tuccone, Tuccone e Pi e Piras, Tuccone at cantadu cun sos mannos, chin sos pius mannos de chi amus connotu, dae Pirastru, Cubeddu, Contine, chin totu cantos at cantadu e chin totu daiat bataria. In d'una festa de Santu Pedru e Paulu, Tuccone e Piras, a gara finida, pensade, fintzas sa moda fit finida, tziu Tuccone si nde peseit reu, E canteit un'ottava. Sa zente si che fit andende s'est frimmada in sa piatza immediatamente e nachi comente, torrende a cantare sun. E li neit a Piras, su populu nd'est meda agradessidu de sa moda chi tue as presentadu. Caru Remundu ti ses irmentigadu de narrer ue l'ana sepellidu, In sa cloaca manna l'an betadu in cue su 'e narrer' as finidu, pro arzungher favella a sa favella narami ue l'an fattu sa capella. Tziu Remundu si nde peseit e rispondeit subbitu e prontamente, quindi 'idides sa preparatzione de custa zente in istoria, appoi 'e tantos affannos e amalguras chi li at dadu sa razza pagana, Ordinat de li fagher sepoltura una rica matrona romana, e Giorgetti l'at fatu s'iscultura tota in argento e venerada l'ana, e in Roma l'ant fatu su betaulu in sa capella 'e Santu Pedru e Paulu. Betaulu, chi nois l'usamus in su paese meu, su betaulu, s'interru, su logu inue l'ant interradu. Quindi custa, pensades, custas ottavas si non mi sbaglio, può darsi chi mi sbaglia puru, però eo inoghe nc'apo un'apuntu chi aio leadu in tempos passados, la intendei, apo iscritu inoghe, dae babbu e tziu Pedru s'annu de sa temporada 'e su mille e noighentos chimbantases, custa, e quindi tiramus a dae innanti appena appena Adesso bos nde cherzo narrer calicuna, pre esempiu, Remundu Piras cantende chin Tucconi, e lis aiant postu a cantare una fàula de sas pius mannas, giustamente, si est a cantare una fàula la cantat manna, non minore, e Remundu neit, deo apo idu unu caninieddu mannu cantu su monte de Iddanoa, De Monte Doglia giughiat su chelveddu fintzas a Portu Turre fit sa coa. Sa conca che feriat in Casteddu ei sos pilos che serpente boa e cando apeddaiat in Italia si ch'intendiat in totta s'Australia. Ed ecco invece sa faula de tziu Tuccone. A unu piscadore in Madalena sa pipa intro 'e mare ch'est falada. S'annu infatu at piscadu una balena ma intro 'e corpus bi l'an aciapada. Abbaidat sa pipa e fit piena fit che cando l'aiat garrigada. Si la ponit in bucca e cun lestresa tirat sa pipa e fit ancora atzesa. B'at una fauledda minore eh, no est chi fin gai. Como intramus in ottavas famosas de Barore Tuccone, ammentadebollu, Barore Tuccone lu cramaiant su poeta filòsofu, ca fit unu grande istudiosu de de dei grandi iscritori e filòsofi filòsofos grecos, sos grecos, filòsofos e iscritores, isse fit unu grande apassionadu. Inoghe una 'orta cantende chin d'unu poeteddu a prima issida E lu fit bantende tropu, tziu Tuccone non si cheriat bantadu, l'ischiant totu sos poetas. Amigu intelligente non mi lodes, isperende de mi fagher cuntentu, ca sas bonas bideas bene assodes servin a mie de impedimentu, pius de su ch'isperas, però podes pigare in altu in su firmamentu, Bastet chi tue tropu non presumas ca ses puzoneddu a primas pumas. E andamus a dae in antis. Su numeru sete, una 'orta cantende in tema, li dein su numeru sete. Sete sun sos viscios capitales, sete sun sos prodizos mazores, sete sun sas bolgias infernales, s'arcubalenu at sete colores, Nostra Segnora 'e sos sette dolores in coro finas a sette pugnales, sette sos sacramentos sun in tantu e sette donos a s'Ispiridu Santu. Un'atera, custa inoghe fin frastimende, bos cherzo narrer a mie nonna mia, mamma Urti mi naraiat sempre, s'irrocu 'e su poeta non tocat terra, cioè non fit balidu ca addirittura tzertos priideros in tzertas festas de santos, quindi festas de istola, comente las cramaiant tando, naraiat, bi lis faghiant s'irrocu pius mannu chi bi fit, quindi s'irrocu de su poeta no est validu, non tocat terra, non est fattende peccadu pro chie bi credet e chie no bi credet su matessi. De cantos astros bi hat in s'aera, de cantos pischis in su regnu marinu, e cantos buttios b'hat s'atomosfera, e cantas unzas pesat su terrinu. Cantos fiores b'hat in primavera, e cantos coros palpitan in sinu, Cantos mill'annos bi'at in minutos, falet in tronos e rajos allutos. Imaginade unu paghitzeddu, cosighedda a irrocare fit tziu Tuccone. Contra Remundu Piras, inoghe carchi 'orta isse puru a Piras l'at atacadu ca Tziu Tuccone fit pius mannu, giustamente, e quindi Piras l'at connotu dae minoreddu, ca Piras fit bessidu su matessi a seighi, deghesset'annos a cantare seigh'annos, ma una 'orta aiat cantadu a degh'annos Piras puru e lu narat in d'un'ottava, cando faimus a Piras bos l'apo a ammentare. Accidenti, a l'has fatta sa proa a puntare a mie su fusile, ca tue maccu burdu de 'Iddanoa has trattadu Tuccone de imbecile, Nàschidu chena cabu e chena coa e postu a fura in d'unu jannile, ses nàschidu a sa moda 'e sos arabos dae una mama sola e chentu babbos, abbaidade arratza 'e ottava chi l'aiat assestadu a Remundu, a tziu Remundu, difendende sa fèmina fea, inoghe aiant leadu su tema, unu sa fèmina bella e s'àteru sa fea, e tziu Tuccone pro sa at nau pro sa muzere, muzere mia est niedda che tura, chi paret su dimoniu in cadena, ma cando esso est cosa segura chi mai toccat chi mai l'at a toccare manu anzena, però sa tua est una ermosa Elena e totu a la toccare tenen cura, Pro ca est bella e tenet custu lucuru, ti ponet pesu meda sempre in cucuru. Quindi azzecino comente rispondiat tziu Tuccone. Unu piscadore, custu l'amus già fatta, custu Tucconi in Nuoro l'iscudian una pomata, custa est bella a beru, custa mi l'an tzedida pagas dies faghet un'omine, unu nugoresu, Barore Tuccone a Nuoru l'iscudein una pumata e lis canteit cust'otava. Su 'inari chi in sa pumata as ispesu si 'idet chi lu tenias de avanzu si aias giutu su bratzu a unu ganzu no m'aias centradu dae tesu Sas manos giutas chei su milesu chi cun sos pes contaiat s'arantzu e cantos semines giughet sa pomata t'intren ferros de punta e de ata. Quindi comente idides non fit de de de brullare meda tziu Tuccone in custu, però inoghe de tziu Tuccone ch'apo Custos liberigheddos antigos, comintzamus a nde lezzer calicuna de custas puru, no fit masedu, èccolu inoghe, Tucconi, cantende in Silanos aveva il tema La provincia di Nuoro, narat inoghe, mesu in italianu, perché no l'ant iscritu, est roba antiga, chircamus de lu lezzer però dai, si andas a su campu 'olotanesu b'agatas trigu onu pro farina, si poi a Oroteddi t'avvicinas b'agatas trigu chi rendet a pesu, e si 'enis a su monte Silanesu che agatas furros bonos de carchina, furros bonos chei sos de Silanos no nd'agatas in sos tuos campidanos, Quindi comente bides fit Nùoro Tàtari e Nùoro e su Campidanu, Cagliari, chin su Campidanu in su tema. Torramus a inoghe, a Bolotana, cantenni indovinellos inoghe fini. E inoghe l'aiat binchidu su premiu ca aiat ponen una cassetta, che ponen unu trastu intro e su poeta lu devet indovinare. Podent bistare fintzas tres bator oras cantenni. Poninde sos versos totu in fila de fronte a tie populatzione chi non bi siat de Volta sa pila chi 'ettat tanta illuminatzione chi bi siat sas fortighes de Dalila chi at tusu sos pilos a Sansone opuru sas piramides de Egittu si apo indovinadu m'isto zittu e aiat indovinadu e bi fin sas fortighes chi che an segadu sos pilos a Sansone. Samugheu cantende chin Piras e Tucconi e Tucconi neit, de unu modu arrejono Remundu e già l'improviso sa proposta sua, chi si lasset su pòpulu giocundu a iscultare chena rumore e fua, gai si podet connoschere su fundu ca si fit bide ancora 'ogat ua. ca si Deus che Deus non si jogat bastat chi siat bide e ua 'ogat, cioè custu eo apo totu sas ottavas de custu frangente, b'aian postu pigadu paret bi fit Piras e Tuccone cantende ch'an fatu pigare unu piseddu a lu proare, ecco ca si nachi si fit bide ancora 'ogat ua, ca si Deus che Deus non si jogat, bastat chi siat bide, ua 'ogat, bastat chi siat poeta ja cantat, o a chittu o a tardu, e inoghe idimus Tucconi a Masala, Masala cantu paret aiat nadu chi sutzaiat dae su cabìgiu de Tucconi e Tucconi li neit Sa titta mia est sicca che boltiju, non podes dare latte ai custora. Tue ses seddalittu e non ses biju. Ne a tempus de suer ses ancora. Toccat a mie sas dentes a nd'ogare fora. De duas una, o sas dentes distrues o t'acunnortas e bistas chentza suere. Tucconi aiat su passadu in su tema, presente, passadu e futuru fit. E inoghe Tucconi aiat su passadu, si tenes cabu sa vida est divina, in su passadu tantos intelletos Fat'ana sa limba frantzesa e latina, e i sa greca, sos pius perfetos. E solamente in terra de sa Cina bi at norantamiza dialetos, de su passadu cantos immortales lu fin filosofos e grammaticales. Bo l'apo nadu chi istaiat sempre filosofende tziu Tuccone. E inoghe che nd'amus un'ateruna, ancora Tucconi. Altzadu dae manos dae pes e in manos s'abia in su fiotu, pensa s'annu chentu trinta ses b'aiat bi fit su tempiu de Erodotu, de Erode, de trinta dies l'an fatu su mese, de sete dies sa chida an connotu, s'an fatu s'annu intreu a chida chida, in vintibator oras est partida. Bos nde lezo un'àtera, pagas duinas, tra Tucone e Pirastru, Pirastru nerat cando sezis nadu a sos Tucones eo bastante late aio dadu, e Tucone, daghi su late meu as assazadu an cambiadu 'e pilu sos anzones. Ma sos chi as batidu e presentadu non fin cubertos sos ronzones, sos mios de ozu giughen pagu, però sos tuos ne ozu e ne giagu. E inoghe ancora duinas Piras e Tucconi, Piras, deo fatu a sartizza ti cheria pro ti poder pappare a petta crua e Tucconi, Fata a sartitza si sa peta mia ma imbutidu in s'istentina tua, in modu chi su sammen ti nde sua e che trago sa peta ancora ia, e Tucconi finit, no che nde tragas ne bia e ne morta ca morta che a vida est sempre tosta. Inoghe magari l'an atida unu paghitzeddu 'odoladu. Como Mi paret chi bos apo tratesu unu paghitzeddu pius de su de su chi aio detzisu, inoghe bos cherzo lèzere un'otava, un'otava, unu sonetto chi apo iscrittu a sa morte 'e Mario Masala, su poeta Mario Masala, chi est mortu un'anneto faghet Mario vacante sa cadrea a la ider est pena e faghet dolu sighende nottes cun versos a bolu fatu an un'omèrica epopea est lutada sa Sardigna intrea e su fozidu palcu restat solu in sas pighidas tramas s'aranzolu s'est ritirada s'unda ei sa marea Restat su iradorzu 'e sos ammentos, ottavas, mitricadas e cuntzetos, sun pro s'ìsola sarda fundamentos, versos robustos pienos e netos, an a èssere sos anghelos cuntentos, ca como ses cantende in cussos tretos, chentza pesu de males e turmentos. Amigos caros, eo bos saludo. Gràtzia de sa cumpanzia chi m'azis fatu, bos rendo gràtzias pro sa cumpanzia, como nos amus custu fit su cuartu su 'e bator a bojos, como nos bidimus a su 'e chimbe a bojos, nos bidimus fra unu pagu tempus. Iscridemi sas ottavas sempre, mandademilas, eo bos las lezo e bos fatzo ischire chie mi las at mandadas puru. Gràtzia, adiosu, bona notte a totu.